mu vidiyo yathu ya lero pano pa factory 265 media mumva zoopsa ndi zodabwitsa zimene mnyamata wina wa zaka 17 anakumana nazo mu mzinda wa lilongwe tineneretu pano kuti vidiyoyi ndi yayitali chifukwa tamva madandaulo a anthu ena otsatira tchanelo ino amene anapempha kuti tisamadule nkhani ndi kuziika m'mapati ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi ndimakhala ku lilongwe area 49 dubai ine bambo anga ndilibe ndili ndi mayi anga okha bambo anga anamwalira mu 2018 kotero ndakula kwambiri ndi mayi anga ineyo nkhani imene ndabweresera amalawi ndikufuna ndiwauze makamaka umoyo umene ndadusa kuchoka mu 2022 tili ku lilongwe ndimaphunzira ku sukulu ku 49 pa secondary school ndinali ndi mzanga amene ali ndi inali lachitatu mamawa umenewo tinali form two tonse nthawi imeneyo ndili ndi zaka 17 tinakhala panja pa skulu sitinalowa mkalasi tonse tinachedwa ndiye titakhala panja iye uja anazandiuza zoti kodi zingatheke nditani ndibwereke foni yako ndayimbire mayi yanga kuti atitumizire ndalama chifukwa ine ndalama ndilibe leroli ndinamuuza kuti aa bobo ndinagulaso voice bundle ukafuna ma sms utenge iye uja anapeza kuti anayika nambala yake ija nkwalembera message mayi yake then zitatero iye uja anazandiuza kuti message just sikutani sikupita nde sindikuziwa kuti ndipange bwanji nde ndinamuuza kuti "Ah, basi nde kuti ndi network ine ntafika ku nyumba ntakhala mmene mujamu ndikaonera filimu sinakonda ndilowe pa whatsapp ndinazapeza meseji atandipanga hayi komano ntapangidwa hayi napeza kuti dp yo imaonesa kuti ndi mzimayi wavala zovala ya ledi koma nkhope sanaonese kenako ndinafunsa kuti "Ah, ndi ndani panatenga nthawi kuti ndiyankhidwe kenako ndinatuluka kuzimisa data kenako ndinapita kukasamba then nditabwereranso pa laini ndinazapeza zoti pali four missed call sonyeza kuti munthu uja amayimba nde inebe mtima sinaupeze nati "Ayi, ndayimbire ntayimbira kenako anazandiyankha kenako azindifunsa helo ndinu ndani anazandifunsa inu simunatumize meseji nthawi ina yake ndanena kuti o anatumiza ndi mwana wanu amafuna ndalama yoti adyere ku sukulu ya nchani anazandipanga inuyo ndi ndani namuuza ayi ine ndi mzake wa iyeyo tinali limodzi ku sukulu patangodusa 30 minutes anazandihala da chimwene mmakhala kutiko nawauza zoti ine ndi neba wanu ndimakhala kwanani kwa kuseli kuja mpanda wanu uja ife timakhala kuseliko akuti kunyumba mumabwera nanena kuti ine kunyumba kwanu sinaraniko sinaloweko anazota okay chabwino kenako nadabwa akundiimbira kuti achimwene ineyo kunoku mwana wanga omaliza ndi birthday kodi simungatisankhire kumalo abwino oti titani tikapangire birthday yo nde nawauza kuti "Ah, ine nde sindimama za mabirthday birthday sinimazikonda nde ndikutchulirani malo oti ndaboiza osangopita pa gateway bwanji mwana wanuyo anati okay chabwino kenako patakhala ankayankhulananso ndi munthu amene po pasi pasipo padatenga nthawi kenako azandiuza kuti "Ah, basi taganiza zoti tipite kusalima muzatijoyina muzapita nawo nawauza kuti "Ah, ine ndalama kwa ine ndiyovuta kuti ndizalipire ngati transport anati ah chilichonse tipanga ifeyo nde nafunsa kuti ulendowo ndi waliti anandiuza kuti "Ah, ulendowo umafunika saturday limeneyo linali lili Friday nazoti okay saturday mawa ali akuti ayi saturday wiki ya mawa nauza kuti "Ah, chabwino palibe vuto muzandiuza mukazakonzeka kuti bwinobwino koma mwana wanga usamutani usamuuze nauza kuti "Ah, palibe vuto komabe ndinalibe ndi mafunso ena ake kuti "Ah, iwowa akundiuza kuti mwana wawo usamuuza akum- isi la chani popeza birthday ndi ya kamchemwali kwake tinakhala timva basi ndimapita kusukulu ndi mzanga uja ineyo sindimamfunsa china chilichonse umapita nde linali la chinayi wiki ina titaiyamba kenako namfunsa kuti aise kwanu kuli birthday kenako anandiuza kuti birthday birthday yandani ndati iweyo kwanu mesa kuli birthday ya kasister kako akuti sister wanga ah, inazinyamwa anga ndi akuluakulu sister wake wake kuti ndoti kasista kako komaliza ati ah kwathu kulibe sista anga omaliza onse ndi akuluakulu ngati kuli mwana wachinyamata ndi ineyo basi nangopanga "Ah, okay fine uja anazandipanga bwanji wandifunsa yoncho namuuza kuti palibe vuto basi nangofunsa akuti okay chabwino basi timakhala litafika lachisanu amayi aja anazandiimbira usiku umenewo achimwene mwakonzeka mawa nauza kuti ah ndakonzeka mundiyankhule kuti okhe chabwino mzako uyu ku sukulu akuuza kunena kuti kwawo kulibe mwana wang'ono iyeyu ndi amene ali ngati wachichepere ku banjali chimene chinakulimbisa mtima ndi chani kunena kuti uh, ukhulupirire zimene mmayi ameneyu ankakuwuza okay kunena chilungamo ineyo ndinali ndi moyo wachibwana oti o- ongosilira zina zilizonse komano sinafuna kumuuza china chilichonse nangoziwa zoti ah mwina amayiwa pali chimene akumubisira nde ndi- ndingokhulupirira ndani ndingokhulupirira amayiwa mwina zikhoza kukhala zoona uyu kundinamiza kapena uyu akunena zoona amayiwa akundinamiza sindikudziwa nangoti basi tingodikira tsikulo likafika ine ndizaona ndekha nde lachisanu atandiimbira foni kundiuza kunena kuti mawa mwakonzeka tizakakumane ku Kanengo pa Salima turn off ndizakakutengera pamenepopo nthawi ya ya ten o'clock kumamawa sipanatenge nthawi anatumiza 2500 ife kuchoka pa 49 ukafika kumenekoko ndrama yake mwina imalowa mwina 500 kwacha ukafika ku Kanengoko nthawi imeneyo koma iwo anandipangira 2500 anatumiza lachisanu unali madzulo titagona mamawa kwacha kenako nanyamuka kupita ku Kanengo ntafika pa Salima turn off sipanathenso 30 minutes naona akutulukira anali pa galimoto yawo ya white inali bmw koma inali ya white atafika pamene paja anandiimbira hutala kenako ine ndinaona komano chodabwisa nchonena kuti communication imene tinkapanga pamenepopoyo ineyo ndinali ndisanawaoneko iwo anali asanandione koma ndinayima ponena kuti pamene ndinayima panali pa depot iwo anangondiimbira hutala kenako ine kucheuka choncho andipuza anditulutsira mkono pa windo akundiyitana kenako ntapita ndinawafunsa mwandidziwa bwanji akuti iweyo ndingalephere kukudziwa iweyo utangokwera komano chodabwitsa nchona kuti mgalimoto munali anthu awiri iwowo ndi anzawo anzawowo anakhala kumbuyo kenako ine nakwera mpando wakutsogolo koma anthu anali kuti avala zinthu zofanana zinthu zimene anavala zofananazi zinkaoneka bwanji komanso mwina anthu amenewa azimayi amenewa maonekedwe awo anali otani okay zinthu zimene anavala pa nthawi imeneyi amayiwo anavala trouser la decent linali la black ndi safata la redi komanso anavala kajekete kawo kanali ka pinki anamanga mapesulo koma anali onena kuti kuwaona mmasomo anali achikulira kenako nafotaina wake birthday ndali kuti anani kuti tikapeza tani iwo atsogola akwera basi nafunsa amayi ake anzanga aja kuti akudziwa za ulendowu kenako anandiyankha iwo atsogola akutani akwera basi nde ine nawauza kuti ine bwanji basi simunandiuze kuti ndikwere nawo atani anandiuza kuti ayi iwo atani afunika atani alawulire kusowa kuli chani afunika akajambulise zithunzi nde anzawo aja anali kumbuyo aja anazayankhira kunena kuti ine ndifuna ndikusinthe sukulu imene ijayo uzikaphunzira sukulu ina usamaphunzire sukulu imene ijayo ndinayankha kuti kundisintha sukulu nde mayi anga azikati ndi chani inu mukandisintha sukulu kenako anandiuza iwe ungomvera zimene ndifuna nditani ndikuuzezo kenako tili mu Chankhungu muja tinayima pa trading pena pake titafika pamene pajapa nde aja anali kumbuyo aja kenako amandiuza zoti kodi iweyo pa umoyo wako umakumana ndi zotani kunkhani yokhuza za ndalama kapena kwanu nde ndinawauza zoti "Ah, ineyo ndimakumana nazo ndi zambiri chifukwa choti makolo anga bambo anga ndilibe ndinatsala ndi mayi anga okha koma nkhani ya school fees amandilipirira ndi mayi anga mothandizana ndi ankolo anga nde nthawi zambiri mwina ku sukulu imatha term ija osapita pena ndipite zimangotengera ndi mmene yapezekera ndalamayo nde iwo aja mnawo ndifuna utani ndizikuthandiza komano iweyo uzindipangira zimene ndikufuna ineyo inenso ndizikupasa ndalama nde kenako kuti nthawi imeneyo foni yanga inali m'manja nde anandifunsa kuti kodi ukuyuza foni yanji nthawi imeneyo ndimayuza nokia ndaonesa anazati foni imene yoyuza munthu wamuna ndinawauza foni anachita kundigulira mayi anga ndikupasa ndalama ndi zovala wavalazi usazavalenso nde ndinayankha kuti "Ah, zimenezi mundipangira ngati kuti ine mupangira mwana wanu kapena bwana wanu anazati ayi ineyo ndakukonda wandisangalasa ndiye funso limene anazandifunsa pa nthawi imene anandifunsa kuti kodi unamva za mashuga mami ndinazati ayi ndimangomva ndifuna ndizikuiza ngati kuti ine ndi shuga mami nizopangira china chilichonse inenso zinipangira zimene ine ndikufuna apa pomwe uti ukavomereza ndikupasa foni yabwino komanso ndikupasa ndalama ndinawauza ona kuti ah, komano kwa ineyo ndi mmene ndikuonekera di eji yanga kwa inuyo ndikuoneka kuti wang'ono kwa inuyo ndi pa zaka zanga 17 years zizikhala bwanji anandiuza ona kuti iweyo usadandaule pa zaka zako kapena chanchani za anthu owona ineyo zizingoziwana iweyo ndi ine nde ndinawapasa funso pa mgalimoto momwemo ona kuti ndeno kwathu akamazadabwa kuti mwina foni ndalama ndikuzitenga kuti ndizafotokoza kuti chani iwe uzangowauza ona kuti amayi ake a Janeba aja ukuti ndi amene andipangira zonsezi ayi kuyambira lero school feesso azindilipirira nde kuti mayi ako azakakhala ndi mtima kuti akafusa azakakumana ndi anzangawo kunena amayi ake anzanga aja nde akakambirana azakayankha kuti eya ndizoona ndikumpangira ndine koma iwe ndi ine tikuziwana basi komano zinthu zake zimene mufuna ine ndizipanga ndi zinthu zanji nde ananena kuti okay zinazo tikambirana basi sitibwerere pompa akuti sitibwerera nde ndinati ulendo uwu bwanji munati tikupita ku Salima atani mangonena pulani yonse inali yonena kuti iwe ndi ine tipange zimenezizi kenako tinabwerera ndinanena nde basi mukandisiye kunyumba anati ayi kufunika iwe ndi ine siku lonse tikhale limodzi kuti ndione zoti iweyo watani wachivomereza ndipo wakhulupiriradi tinanyamuka kufika ku city center tinafika pa gate mulonda wa pa gate kenako anazatulutsa mawu kuwatulutsira amayi aja amayi ake anzanga aja akuti mwabweranso ni munthu wina kenako anazati ayi paja yako ija kenako anatulutsa ndalama yokwana 10000 kumpasa mulonda uja kaya inali ngati chitseka pakamwa kusonyeza kuti ine sinali woyamba pa kupita kumalo kumeneko amapitisa ndithu anyamata ndithu kumenekoko iweno utamva kunena kuti mwabweranso ndi munthu wina unamva bwanji kapena pa nthawi imeneyi unaganiza zotani nditamva zimenezi zi maganizo anga anali oganiza kunena kuti mwina akufuna ndipange chinthu china chake manthabe anadzafika mumtima mwanga kunena kuti mwabweranso ndi munthu wina kodi ndinaziona kuti mwina ndi ndi mantha kuopa chinthu china chake komano potengera kumaloko kumaoneka ngati sikumatengera sikumatengedwa ngati kuloji kumatengedwa ngati kuti mwina nkukampasi kwina kwake ku sukulu nde ndimangoti mwina afuna akandilembesere za sukuluzo sinaganizenso zoti nkuloji koma titalowa kufika kumeneku kujako amayi a anzanga sanalowe nawo ananena kuti "Ah, ine ndikubwerera ndiye kuti mukamaliza munditani mundiyimbira foni ndinatengana ndi amayi ena aja kukalowa titafika kurumu kuja anavula sapato zawo kenako anachosa kajekete kawo kaja anakhala pa mpando kenako ine ndinakhala pa bedi kenako azindifu- azindifunsa kunena kuti azindiuza kuti kodi iwe nditakupasa ndalama ungapangire nazo chani ndinawauza zoti "Ah, ine mmene ndili sipoti ndikupita ku sukulu sindidziwa kuti ndingapangire chani mwina ndikhoza kungothandizira pa khomo pa kwathu kenako anena kuti "Ah, ine sindikufuna kuthandizira pa khomo panu ndifuna ukagule zovala ndi foni imene ndinakuuza kuti ndikupasayo foni ndi anatulutsa mchikwama ndipo inali foni yabwino kwambiri samsung chiyambireni moyo wanga kugwira foni yabwino inali imeneyo anatulutsa samsung kenako atazanditulutsira amanena kuti ine chimene ndikufuna ineyo kwa iweyo ndifuna ine ndizifuna masipemu ako ine ndizikupasa ndalama ndinafunsa kuti masipemu anga muzitenga motani inuyo popeza ineyo kwa ineyo ndi zachilendo ananena kuti palibe njira imene tizipanga tizi- ndizitenga kudzera mukugonana ndinafunsa kuti tizidziteteza anandiyankha kuti ayi palibenso kuziteteza iweyo pa nthawi imene ukugonana ndi ineyo ndizipeza kuti ineyo ndikutenga masipemu ndinafunsa funso komwe kuja kuti kodi sizingapange afekti kwa ineyo ngati nthawi yobereka nchiyani kuti ayi zilibe vuto komano nkuti nthawi imeneyonso ndinali ndi girlfriend sindinafotokozenso kuti ndili ndi chibwenzi ndinawabisira kenako basi zitatero titagonana titamaliza sindinaziteteze monga mwachifuniro chimene ankafuna iwo kunena kuti tisamalize kondomu ine ndinapanga zimene zijazo titamaliza ndakhala mpamene ankandifotokozera kuti wani ine ndili ndi malamulo anga wani ndisazakuone uli ndi mtsikana wina aliyense komanso ine ndizikupangira china chilichonse ndikuona olo ukafunsa mmene ndinakuuzira muja ndikawaoziona kuti chithandizo chimenechi chikuchoka kwa mayi ake a anzako kunena mayi ake a anzanga aja kunena kuti akundithandiza chifukwa choti ndimacheza bwino ndi mwana wawo komano nthawi imene amandiyankhula ndi kuti ine ndikutuluka thukuta mtima wanga uli wotentha kwambiri kuona kuti mwina ku ku- ngati zimphamvu zina zake ndi iwoso akamayankhula kwa ine mtima wanga umanyamuka kwambiri zinthu zimenezi akazitenga amafuna kuti atani nazo za mthupi mwako ankati afuna atani nazo kwa ine anangondiuza kuti ndizifuna zinthu zimenezi koma koti zipite kapena kufuna kupanga nawo chani sanandiuze anazandiyandikira pafupi pamene nditakhala anandiuza tatsinzina tatsinzina anazandigwira dzanja lawo lamanja zandigwira pali pami- pamutu pangapa atandigwira napezeka zoti tasowa tili malo ena ake kumalo kumene koko kunali ngati kuphanga koma napezeka zoti mwina mudatulukira nditavala chi- chi gym dress koma chinali cha black cha hood komano kunali anthu ambiri kwambiri komano titatulukira kunali kusangalala kwambiri aliyense anali atanyamula tambula komano kuli kowala makendulo ambirimbiri inenso ndinanyamula tambula yanga nditavala chigym chigym dress changa chinali cha black komano kumbali yakumanja kwa amayi aja atandihoda tikupita kusogolo matambula amene munanyamula mkatimo munali chani matambula amene anyamula mkati mwakemo mumaoneka kuti munali ngati mmene amakhalira athu chakumwa titafika kusogolo kuja amayi aja anazatulutsa mawu onena kuti kuno ndi kumene anthu timamangira mabanja awo moti iwe ndine tikufuna timange banja waona anthu onsewa ali kunoku abwera chifukwa cha ife kufuna kuzaonera ukwati wathu ndi kotero lero ndikufuna ndikupele ndikuveke chikole chimene iwe ndine sichizatilekanisa mpakana kalekale paja ndakuuza kalenso kuti ndizikupangira china chilichonse chimene iweyo ungafune nayankha kuti okay chabwino palibe vuto komanso pa nthawi imeneyi ndinali ndi ndili ndi manthabe manthabe amandipeza chifukwa choona kuti zinali zinthu zachilendo kwa ine chifukwa poona ndi mmene kulili kumalo mmene zikuchitikira ananimwesa atanimwesa inenso anandiuza ndamwese ntamwesa mantha anga anatheratu ndinalibenso mantha ena aliwonse kenako anandiuza ndipase chala chako napasa chala changa chakumazere anandiveka lingi kuchoka kuchala chaching'ono china chachiwiri anandiveka lingi kenako atandiveka lingi anandiuza kuti iwe ndineyo takwatirana iwe ndine sitizasiyana ntangoyankha mawu oti ndavomera napezeka zoti tasowa koma tapezeka zoti tili mgalimoto tikuyendera pa city mall kulilongwe pa cha- kumathamangira ngati tikulowera ku gateway napezeka zoti tili mmene moti tili mgalimoto umo galimoto ankayendesa ndi amayi ake anzanga uja kenako amayi ake anzanga uja akuyankhula mawu onena kuti zatheka mwayendako bwanji kumafunsa mzanga anzawo aja kenako azikati zatheka uyu ndi wanga basi ndizimukonda kenako amayi ake anzanga aja anazandiuza kuti koma usati uzikauza amayi ako zimenezizi ukafuna china chilichonse uzingonena uzindiimbira foni nazati chabwino kenako amayi anz- anzawo aja anatulutsa ndrama mu envelope anena kuti ndrama izi ndikupasa izi ndi ndrama zambiri kwambiri ndikufuna ukagule chovala ndramayi usakapangire china chilichonse usakagayira wina aliyense koma ndi ndramayi ukagule chovala ndi ndi foni foni ungochosa simukadi yako uyike mu foni umo foni iyi ndisazakuone nayonso kuyambira lero ndinapanga kuti okay chabwino palibe vuto ine ndavomera anakandisisira pa zebra kenako amayi ake anzanga aja anandiuzanso kuti kuyambira mande ukamapita ku sukulu ndisazakuonenso ndikazakuonanso ukuyenda ndi iweyo tizakupha anandiyankha choncho chifukwa chonena kuti chani iwe walowa gulu lathu basi kwina uziyenda ndi mwana ngati amene uja ayi sindifuna kuti uziyenda ndi mwana wanga uja chifukwa mwana wanga uja ndi wamisala mutu wake siugwira ndekuti uziyenda naye uzapeza zoti wamuuza ndi zizavuta kusogolo chabwino palibe vuto sindimayenda nayenso kena kwa mnzawo uja ananena kuti ah koma ineyo ndibwera kunyumba kwanuko ndikupeza ndinauzoti mundipezanso bwanji ndifuna amayi azandiona ndizikati nzijana anakuti ayi usadandaule iweyo ungomva fundo yonena kuti ine ndikutani ndikupeza ndinauzoti okhe chabwino palibe vuto ndebe ndinalibe ndi mafunso awiri atatu ndikuyenda mu njira uja iwo aja so mwina ah, mutasowa kumphanga kumene munaliku mwafotokoza nenani kuti munadzatulukirano muli mgalimoto galimoto imene munapezeka pa nthawi iyi mtundu wake kapena kuti kapangidwe kake zinali zofanana ndi imene anadzakutengerani mmamawa pamene ankakutenga uh, pokuuzani kuti mupita ku salima ayi galimotoyo ndikunena chilungamo ndi imene tinakwera idali yosiyana ndi iyi idali ya mtundu wa black ma black ake wina wina onyezimira popita tinakwera ya white nditafika ku nyumba komano brother wanga anadabwa poona mmene nda- ndanyamula foni foni yosiyana ndi iyayi yosiyana ndi imene ndinali nayo kundidabwa zoti ndinazo ndifunsa kuti bwanji basi mmacheza anandiuza bwanji lipisitikiyo naza lipisitiki wake utakura basi ndikungocheza ndimaona ngati kuti uli ndi lipisitiki kanchani nazora okay chabwino basi kena kunalowa kuchipinda kena blaza uja aziti amwene foni mwaitenga kuti nde ndiziti foni ndi yauja kunena mzanga uja wandipasa watenga yanga ija yanga ija nkuti nthawi imene nditayibisa kuti asayiona ija wandipasa watenga yanga ija kenako blaza anga aja aziti iya koma ine mbiri ya mayi ake ndinayimvako amayi amene aja si abwino chanichani usajayire kwambiri ya chani anangotero komano sindinamfunse zambiri kapena kukhala ndi mafunso ambiri basi nangotero owa basi bwino wake ne kumpanda kuja sindimalowa iye wangondipasa komano kundipasa foni pano nandiuza zoti wina aliyense foni asazaione kusonyeza kuti watenga kwawo kukhala ngati mwakuba nde wandipasa nangoti aa koma kwawo kuchosa mapite chifukwa amayi ake nava mbiri zawo amayi ake kwawo sakhalako amangooneka kamodzi mwina pa mwezi mbiri zawo ndi zoyipa nangoti okhe chabwino ndiyeno mayi yuno potsazikana chibwenzi chanuchi anakufotokozerani kunena kuti akupezani anabwera kapena zinatani usiku uno mutagona thupi langa linkazimva kuti lofowoka chani kuona kuti amayi aja afika koma ali maliseche sanavale china chilichonse ndinakuwuza kuti ndikupeza ndiyenso apa ndikubwerera ndikupita china chilichonse chimene ndimabwerera kuno kuja chatani chatheka ndebe ndinalibe ndi mantha poona zinthu ngati zimenezo kuti zinali zoona kuti pomawerengetsera kuti kumene kuja ndapezeka zoti ndili kuphanga apanso ndapezekanso kuti ndili kunoku awawa akubweraso kunoko ali maliseche nde ndinalibe ndi mantha kenako atangosowa thupi langa ndinapeza kuti lapanga green lonse litapanga green ndikumva kupweteka kwambiri kenako ndinazamuzusa bro wanga ntamuzusa bro wanga kuti ase taona thupi langa lili nchani foo iyo inali around three olo two nde ndinakhala okhumata poona kuti "Ah, ineyo izi ndangoona kuziyamba kodi izi zipitirira mpaka liti nde girlfriend wanga anandilembera message yoti ubwere kunyumba unali mmamawa umene ndikufuna ndikuone nde basi ndili mpologalamu kuti ndikakumane ndi girlfriend wanga ndinalowa kuchipinda ndinkafuna ndikasinthe malaya ndili kumene kuja kuti ndikasinthe malaya ndikusegula chikwama ndangoona dzanja kumbuyo lindigwira unali masana unali mmawa tsiku limenelo nandigwira zanja ntatembenuka napeza kuti ndi amayi aja kundiuza kuti ufuna kupita kuti nakuuza kuti nakuuza kuti chani ine kumeneko sindifuna kuti upite ukapita kumeneko ikhalanso mistake ina nayankha kuti okay chabwino basi sindikana sindipita kenako basi girlfriend wanga jonamulonda nasikira basi tu ine kunyumba aziondiluma akuti ndipite kuti kwa mkolo wanga nde basi zatha tikumanabe nthawi ina usiku tagona napeza zoti amayi ajaso anatulukiraso inali 12 koloko ya usiku titangomaliza kucheza ndi brother wanga koma brother wanga anali atagoneratu anazatulukira kenako aziti ineyo sindili bwino ndakusowa kumayankhula amene pajapo komano ndinali ndi mantha nditaligwira bulangete aziti ine sindili bwino ndatani ndakusowa ine ndikufuna iweyo kwambiri ndikukufuna kwambiri ndikukufuna ankayankhula mawu amene mobwereza bwereza akubwera kumandiyandikira kuti ine ndikukufuna ndikukufuna ndikukufuna mobwereza bwereza kenako azandigwira kenako iyi kosakhalitsa ndi pamene ndinkazapezeka zoti patatha mwina kwa four minutes zoti kabudula wanga ndazionongera ndithu amayi aja anangosowa kenako ntazionongera m'chikabudula bro wanga azazizimuka naye so kuzuka kuti bwanji kenako nangoti ineyo ndangozizimuka sinafuna kumfotokozera china chilichonse chimene chachitika kuti abasi gonani pamene mayi ameneyo ankabwera ankaoneka motani mayi ameneyo akamabwera amaoneka ndithu mayi wokongola kwambiri wachisikana amandionekera mosiyana ndi nthawi imene tinakumana ija amaoneka ngati kuti mtsikana kenako akamandiyandikira maso ake amawala choncho akandigwira kuoneka maonekedwe ena ake kuti kuwala nkhope yake kenako ndikusowa kuzizimuka mamawa kwacha ndikati "Ah, ndisinthe zovala ndinapeza zoti ndikusegula bagi yanga napeza kuti muli ndalama zili pamwamba ndalama zija nditangozigwira foni yanga inazayitana ziro ukaona meseji anandirembera meseji yonena kuti ndalamazo tenga ukagulire chani ukagulire zovala ndinangoyankha kuti okay chabwino sinayankhule zambiri ndebe nditakhala panja ndaraha ndingopitabe mtawuni ndikagule zovala zija kenako ndinanyamuka ndikupita mtawuni tikuyendera pa game ndinangoona kusogolo kwanga akubwera kenako aziti ndakusowa iye tipite malo ena ake nazo raakutiko adati kenako anangola kutikwa kuti tamati kenako anatenga uber inali keke atatenga keke tinakwera kumalowera ku area three mumzinda wa lilongwe umenewo tinakalowa kumpanda kwina kwake ku area three kuja titafika kumene kujako kunaliso ngati kuloji tinafika kumene kuja anandiuza kuti ayi ine ndifuna ndipangireso zijazi ndakusowa kwambiri ndikupasa ndalama kenako anayima kuyang'ana kukhoma komano nkhope yawo imasintha ndithu maoneka awo ayiti kunyezimira atamaliza zawozo nkundiuza kuti bwera tiyambe kenako tinagonana ndithu kanali kamozi ndithu tinagonana kamozi atamaliza nandiuzana kuti ineyo ndikufuna iwe usazakumaneso ndi girlfriend wako koma ndimakuuza mobwereza sumafuna kupanga nde siku lina ukazabwereza ine ndizakupha akwanu ndizakusowesa akwanu sazakuonanso mazoro okay chabwino sizapangaso kenako titatero tamaliza anandiuza kuti ine ndikupita iweyo utuluke panjapo upeza galimoto ukapeza galimoto ukwere uzipita iweyo ndikupeza mazulo anangondiuza choncho nakunena kuti ine galimoto ndipeza ndani ati ungotuluka panjapo galimoto uyipeza kenakono atamaliza iwo aja anangosowa anaponya masitepe awiri mbuyo kenako ndi kusowa atasowa ninatuluka mulumu muja ntatuluka panja palumu nafika pageti pageti paja ndatuka ndapeza kuti panali taxi inali ya black basi ndinakwera taxi ija ndikupita ku bingu stadium kuli mpira ndifuna ndikaonera mpira ndi kuti okay chabwino tafika pa bingu ndinasika taxi ija nkumapitirira ine naoneaonera mpira pobwerera ndapeza zo ndikutuka panja pa geti ya bingu inali mafaifi ino ndinaota kumeneko ndikutuka ndapeza kuti amayi aja nakumana osomera akundiuza zoti ndikufuna ndakusowa kenako nazora foni mafuna ndikafika kunyumba poonanso ndi nthawi yakuti tamatiyewo nanyamuka tinakweranso galimoto timalowera ku gulliver kumeneko mumzinda wa lilongwe omwewo nakafikanso ku loji tafika ku loji anapanganso zomwe zija anapanga ngati ku area three zija anayima pakhoma nkhope kwawo kunyezimira ndithu atamaliza kenako anandiuza kuti bwera tipange titapanga kenakono titamaliza nafusafusa kodi izizi tipanga kwa nthawi yayitali bwanji anandiuza kuti iweyo ndi ine tinakwatirana sungandifunse zimene zizi andiuza kuti iweyo ukaziwa kuti ani mesaliwe ndi mwamuna wanga ndizikuuza nthawi imene ndafuna nanyamuka kumalowera ngati kunyumba chiyambireni kumapita m'malo omwe ndikamatuluka ndimatuluka ndekha iwo samatuluka nawo amandiuza kuti iweyo ndikakupeza madzulo kazipita manyamukidwe awo amakhala ngati osowa choncho mmene amapangira nthawi zonse ka olo akamati akamabwera usiku uja amapanga mphepo ndi chimodzimodzi mmene zimapangira koko imakhala ngati mphepo choncho ukayang'ana sumawaonapo nditafika ku nyumba nditakalowa mnyumba be kukhalabe kodi ndingodandaulira mwina wake komanso anthu aja anati ndikauza munthu andipha ndinali ndi maganizo oti mwina ndingowa ndingowafotokozera abulaza wanga zimene zikumandichitikira kapena ndingowafotokozera mayi angawo komabe ndinali ndi mantha maka poganizira zimene andiwuza kenako basi usiku titagona ndinayamba kumuwuza bulaza wanga ngati moseleula kuti bulaza ineyo zimene zikumandichitikira ndi zinthu zosakhala bwino anandifunsa kuti bwanji ndati "Eh, inetu kuyambira tsiku lijali ndinkakuuza kuti thupi langa thupi langa kumasinthasintha kuchoka pamenepo kufika pano moyo wanga unasintha anandiuza kuti "Ah, inedi masiku ano ndikumakudabwa eyiso umaoneka usasangalala bwanji tandiuze nangoti "Ih, koma basi ndidzakuuza mawa tiye tizigona kenako tili mkati mogona kunadza inali one koloko ya usiku nangoona mphepo chimphepo kudabwa amayi ajaso atulukira nkumazandiyankhula muchipinda momwe muchipinda mwathu muno ankandiyankhulira koma tinali potalikirana ndi pa windo ine chapa bedi nditi- nditangokhala tsonga iwo anayima ngati pakatani kumandifunsano kuti kodi ndinakuuza kuti chani ndinakuuza kuti chani nkhani zomauza anthu kodi iwe ukufuna chani kwenikweni nde bwanji ukufuna umuuze ndani ndene nazayankhula mumu muja kuchipinda kwathu kuja nkuwauza kuti palibe amene ndikufuna ndimuuze kenako brother wanga anadzidzimuka kuti "Ah, bwanji anandipeza ntangokhala tsonga azindifunsa kuti bwanji nde nangomuuza kuti "Ah, ineyo sindidziwa kuti ndi chani chikuchitika ndi chani namuuza kuti ayi ine mwina ndi malota nde akuti kulota kotani mpaka kupezeka zoti uli chikhalire tsonga ndinamuuza kuti ayi ine sindikudziwa kenako anena kuti ayi ine mawa nkhani ndiwafotokozera amayi fa pano patikuthamangira miyezi iwiri zimene zikumakuchitikira iweyo ndinamuuza kuti "Ah, usauze amayi mwina ine sindikudziwa koma chimene chikundichitikira mwina ndikumakhala kuti ndikuganiza kwambiri anena kuti ayi nkhani ndiwafotokozera amayi ndi kutacha mamawa iyeyo anawafotokozera amayi amayi anabwera kundiyitanisa kumandifunsa kuti iweyo kwenikweni chikumakuchitikira ndi chani akuti ukufika kugona komanso moyo wako panopa unasintha endiso tikumakuona ndi ndalama endi tikakufunsa za foni sukumatiyankha kwenikweni ona kuti ndalama umazitenga kuti popeza iweyo ndi zaka zimene uli 17 panopa suma- sumagwira ntchito ina iliyonse nde ine nawauza kuti ah, ine palibe basi zitatero mayi anga sanavutike zambiri anangowayimbira ankolo anga kuwafotokozera pa nthawi imeneyo anawafotokozera ankolo anga kenako ankolo anga anati mwanayu ine ndimafunika ndimutenge ndizilera ndizikakhala naye komanso sikulu timusinthe asamaphunzire sikulu yakuno yakunoku akufunika akaphunzire sikulu kutali zinali zonena kuti mwina akandisuntha kutikhala ngati kuti mwina ndazitulukira zinthu zija mwina sizimandipeza sinafotokozere china chilichonse koma za nkhani imeneyi ndinangoyibisa kenako basi usiku kutada ndinakagula machesi ku shop pobwerera ndinadusa kuseri kwa nyumba kwina kwake kenako ndinangomva mawu kumbuyo kwanga akundiuza kuti ndakusowa koma ndikupeza ndiye eh, mtima wangabe umakhalabe kuti wamantha kunena kuti izizi zikumandichitikira ineyo munthu kumandiyankhulira akabwera chonchi kumangosowa kwa ine zimakhala zovuta nde sindikudziwa ndizipanga bwanji ndinayendabe mwamantha moyenda moja uku ndikuthamangira ku nyumba nditafika ku nyumba kenako tili mkati mogona usiku inali half two kunazabwera chimphepo mphepo kenako anatulukira atsikana awiri osati amayi aja koma anali atsikana awiri atsikana awa amaonekedwa awo winayo adali wonenepa ndithu wathupi komano kumutuku amaoneka ndi meshi yaitali yogunda m'mabondo ya black winayo anali mtsikana ndithu wocheperako thupi wamfupi nayenso ndi meshi ya black yogunda m'maondo ndithu amaso awo amawala ndithu kuwala ngati kuti akuyaka moto mkamwa mukutuluka utsi koma nkhope zawo zinali zonena kuti ndi asikana ndithu atavala nsalu zawo za black kenako anazayankhula mawu onena kuti timafuna tikutenge atituma ati osabwera asuntha nde akuti tikutenge atsikana amenewa atafika mnyumbamo anafikira malo omwe aja amafikira mzimayi aja pa windo pamenepo panali pa windo ndithu panali katani ya white mmene anafikira atsikanawa mmene amaonekera chithunzithunzi cha munthu kuti chikubwera kenako nde kuoneka ndithu phi kuti ndi asikana ndithu komano atamanga meshi ya black yonse yogwera ku nkhope kuzalekeza m'mabondo atamangira nsalu za black atandiyandikira zimene amayankhula amayankhula mawu awo obwerezabwereza kuti akuti tibwere tizakutenge tizipita nawo akukufuna koma amabwera akundiyandikira wonse pamodzi kumayankhulanso pamodzi wonse samasiyana china chilichonse kenako akubwera kuzandiyandikira akubwera kusogolo kwanga kuzandiyandikira nangopezeka zoti tonse tasowa tapezeka kuti tili kuphanga kuja tinapita ulendo woyamba uja komano ukuku kudali kosiyana chifukwa chonena kuti nthawi ija tinapeza kunali anthu koma ukuku kunalibe wina aliyense nangopezako amayi okha aja atakhala pa chimpando ndithu kusogolo atsikana aja anapezeka zoti ali mbuyo ine ndili pasogolo amayi amene ndimagonana nawo aja kunali komwe kuja kwakalekale kuja koma chinangosiyana kuti kuku kunalibe anthu kunali amayiwo ndi ineyo ndi atsikana awiri aja komano atsikana awiri aja sanakhaliseko anapezeka zoti ana atani ana asowaso nawonso kaya analowera kuti komano amayi aja akundiuza kuti tabwera kusogolo kuno iwo anandiuza kuti tabwera ndi ineyo ndinatumiza atsikana kuti abwere azakutenge pa zifukwa panali pulogalamu yoti iwe ndine tipange kuno nditayandikira kenako anandiuza kuti pulogalamu ili panopa tikufuna tisinthe kuti iwe ndi ineyo zogonana zija zikufuna zithe koma ndifuna uzindipasa zinthu zimenezo kuzera mu njira ina yake nde nawuza kuti kuzera mu njira yanji akuti ine ndikupasa mphamvu zonena kuti ukhoza kufunsira msikana wina aliyense sangakukani ndipo tero nkakupasa mphamvu yoti uzifunsira msikana wina aliyense ndikufuna uzigona ndi msikana mpaka uzimuchimwitsa uzimpasa mimba ukamupasa mimba ine ndiziona kuti zizikhala motani mtsikana azipezeka zoti alibe pakati izingochoka mimbayo iyeyo ikhala nsembe imene ndizitenga ndi ineyo nde ndinawuza kuti zizitheka bwanji ananena kuti ine ndikupasa mphamvu zimenezozo ndinawuza kuti okay chabwino palibe vuto kenako basi anandiuza tabwera tayima apa ndinayima pena pake panali kansalu ndithu ka bulaki kanayalidwa bwino kanali kodinda mtanda wa white anandiuza tanyamula kendulo ndinanyamula kendulo ananena kuti uzimuyang'ana kenduloyo ndikumuyang'ana kendulo uja amayi anabwera kumbuyo anandigwira dzanja lawo kumbuyo amayankhula mawu ena ake muchiyankhulo china chake chosamveka ndithu kenako basi zitatero anandiuza kunena kuti apapa uli ndi mphamvu zonena kuti ukhoza kufunsira mtsikana wina aliyense kotero uzikandipangira zimene ndakufuna pa mwezi wina uliwonse komanso azikakhala atsikana osiyanasiyana kotero pita ubwerere pogona pako kuyambira mawa uziyambise zimene ndakutumazo nauza kuti okay chabwino kumaoneka ngati kuti mwina nkugome lina lake koma kunali kumalo koti ndikochitisa chidwi nkokongola kwambiri kodzala ndi zinthu zoti za- za mtengo wapatali kunali zinthu zodula ndithu zoti ingakhale kuzibweresa pa- pa mbetete anthu nkuziona zinali zinthu zoti zochitisa chidwi kunali kusogolo kuti kwazala ndi zindodo za mitengo za mitanda choncho komano mpando unali wokutulidwa ndi chisalu cha black chisalucho chinali cha bulaki wowoneka wa mdima uja koma cha mtanda chinthu chos- ukalowa mkatimo chimangooneka kuti ndichodzala ndi makendulo chimene ndimangodziwa zoti kuno kunkada kuno ndi kuphanga kumene anthu awowa amapembezera kumakhala mwambo wawo wonse ndiyeno iweyo malo ngati amenewawa wafika ndi atsikanawa atsikanawa nawonso ati anasowa ah, amayiwa ali kuokha- sumaopa kapena zimakusangalatsa ayi ayi kwa ineyo manthanso omwe pomwe ndinalibe chifukwa chonena kuti ndinakhala ngati ino kamoyo kamene kakandayambano kukajaira nde ineyo kwa ineyo mantha ndinalibe china chilichonse sindimaopa ndiye wafotokoza kunena kuti ah, anabwera nkukugwira kumbuyo ah, amakupatsa mphamvu kumbuyo kumene anakugwira anakugwira patipati pa thupi lako komanso Ana- ah, mphamvu zimenezi ankakupatsa motani chinachitika ndi chani ndi thupi lako akupatsa mphamvu zimenezi atabwera kumbuyo kwanga anandigwira kumsana pakati pa msana dzanja lawo lopinda anandigwira bwinobwino kenako ankayankhula mu chiyankhulo chawo chiyankhulo chimenecho sindikuchidziwa kuti amayankhula chiyankhulo chanji komano nthawi imene amayankhula thupi langa linali lonena kuti limamvekaso mwina mwake mamvekedwe ake onena kuti mwina likunyerenyetsa mwina kuyabwa kumene komano kuti nditenge zanja ndizikande kapena nditani zimakanika koti ndinali chiimire kudikira kuti amalize zawo atangomaliza ndi pamene amandiuza kuti ndakupasa mphamvu zimenezozo zoti ukhoza kufunsira mkazi wina aliyense ndipo ineyo ndinangochivomera kuti chabwino komano zizikhala motani ndi pamene amandifotokozera kunena kuti ndofuna ukamufunsira mkaziyo uzigonana naye uzimpasa pakati ukampasa pakati ife tiziona kuti tizitani chimene ndikungofuna ineyo ndi nsembe basi ndizikachosa mwana ameneyo ndidawavomera kuti okay chabwino ndavomereza ndi pamene anandiuza kuti apapa chonde ubwerere ku nyumba mawa ukayambe zimene ndakutumazo kotero iweyo tiona kuti titani pa mphatso imene ndakukonzera anangotero nangoti okay chabwino kenako anati nyamuka uzipita atangotero ndinangotembenuka kungoyenda pang'ono napezeka zoti ndili ku nyumba alipo atsikana ake amene anakuwuza kunena kuti uziyang'anira zinthu izi ndi izi mwa atsikana ah, kuti uzisankha amenewo kapena ah, anakufotokozera kunena kuti ah, zizikhala motani Ah, zimenezo sanandifotokozere kuti mwina pali asikana onena kuti utha kumakapanga izizi koma anangonena kuti msikana kwa amene ine mtima wanga ungakakhumbire ndizikapanga naye izizo ndikapange naye zimenezozo komano osati like ngati date ya ayi zachibwenzizo ayi komano kungopita straight kuti ndikufuna chakuti msikanayo and izozo zimachitika si sizi- sizimatheka zimatheka nthawi imene zidangotero zinayamba kutheka ndipo chilichonse chinali chabwinonso kwa ine sindimachitengaso kuti nchoyipa ayi ndiye zitatero nditafika ku nyumba kuja ndinapeza zoti basi ndinagona mamawa kwacha and girlfriend wanga uja analemba text pa foni yanga kunena kuti ndikufuna ndibwere kwanu ndizakuone chifukwa patenga nthawi iye ndi ine sana sanabwere nde kotero chifukwa chonena kuti ndinali ndi mphamvu zina chani ndinamuwuza kunena kuti usabwere kwathu ndili bizi ndinayamba kumuyankha zinthu zonena kuti mwina zodabwisa zachilendo chikondi chonse ndinachosa chifukwa ndinazitenga kuti ndi ulemerero umene ndili nawo sangakhalenso yani chibwenzi changa then nditasamba ndinanyamuka kumalowera ku sungu ku 25 ndinkapita pa shopu pena paja pa mzanga anandimbira foni mzanga uja ubwere pali stuff ina yake uzayione nthawi imeneyo tinkakambirana za foni kuti nde amandiuza kuti foni ija waipeza ndipite ndikayione foni ija nde nditanyamuka nditafika pa sungu ino ndinangomva mphepo ndithu inali mphepo yayikulu kwambiri ngati kavuluvulu komano mphepo ndimayiona ndekha kenako nayiona paka nthawi inatha kenako nditalowera pashopu pa mzanga paja ndinayima kenako ndinkamuuza mzanga uja kuti kunoku ndiye kwalawirira mphepo mphepo zayi bwanji mzanga anati mphepo yake iti amwene dzuwali simukuliona nati basi tinangoseka amwene paja sinayankhule zambiri kenako nafunsa foni ija ili kuti akuti dikira ndikatenge ndenkuti pamene naimapo panali pa depoti penipeni naona mtsikana atanyamula jumbo amadikira galimoto kuti akwere amwene anali mtsikana wokongola kwambiri mtsikana woona kuti ndi wochititsa chidwi then ine ndinamusilira nde ndinamuyandikira mtsikana uja kumuyimira kumanzere kwake kenako ndinkamuyankhula kuti mupita kuti akundiuza kuti "Ah, ine ndikupita pashire namuuza kuti umakhala pashire akuti then namuuza kuti zingatheke kuti tipite kwathu iye uja ananena kuti "Ah, umafuna ndipite kwanu nanena kuti ya ndimafuna titapita kwathu anena kuti ah okay chabwino nde ngati ngati ungandiperekeze ndikasiye jumboyi si nanga muli zinthu za eni ake nanena kuti "Ah, okay chabwino nde ungondidikira pali zimene ndikufuna ndikatenge apapa nditangotembenuka nadabwa mtsikana uja akundilondola kumapita pa shopu paja nditapita paja kenako tafika pa shopu paja munthu uja anabwera mzanga uja kuzatenga foni ija kenako zitatero nanyamuka ndi mtsikana uja tinakwera galimoto tonse tinafika pa nyushire pa nyushire anafika ananena kuti "Ah, iwenso fika tikafike tikabwerera tibweranso chani galimoto ina napanga kuti okay chabwino tiye titafika pa nyushire tinalowa ku ma new lines manyumba anyuwani kina kwake titafika kumene kuja anandiyimika pena pake anati taima apapa sindichedwa ningosiya zinthuzi namuuza kuti okay chabwino kenako basi atapita kukasiya jumbo ija posachedwa anabwerera atabwerera kenako anandiuza tiye tizipita napanga okay tiye tinanyamuka tinafika ku nyumba kwathu koma sindinafike kwathu kwenikweni tinangofika around ku nyumba ndinapita paseli kenako nkukayimba foni ndikamuyimbira mzanga nthawi imeneyo ana- amakhala kanyumba kayekha ndinamuyimbira kuti ase uli kuti anandiuza kuti "Ah, ndili kuntchito ndinamuuza kuti "Ah, ase ndimafuna ndifike ku deni kwako ndili ndi mkazi wina wake anandiuza kuti "Ah, okay chabwino fine makiyi ukatenga kwa ndani amasiteni wa ku nyumba yaikulu akupatsa makiyi napanga okay popo apa ndikhoza kufika kuti ndapita kenaka kukamtenga mkazi uja tinapita kumene kuja then titalowa mnyumba muja chodabwisano zimene zinayamba kuchitika mnyumbamo ndi izi nditafika mnyumba muja mtsikana uja anazayankhula mawu akuti amene amakutumawo alibe mphamvu kwambiri mphamvu zawo ndi zofooka sangakutume kwa mtsikana ngati ineyo ndi ineyo sukundidziwanso kuti ndimachokera kuti ndiye inenso zinandidabwisa msikana atayankhula mawu amenewo kenako anena kuti "Ah, basi okay tatiye tingopanga zimene iwe ukufunazo ine ndizipita undipase hash yako titani tiyankhula zina- tiyankhulana pa foni napanga okay it's fine zabhobho kenako basi msikana uja ndi ine tinagonana kenako tinamaliza kugonana anandifunsa kuti kodi aise ichichi ndi chibwenzi kapena wangondiuza ngati hule ndinati ayi zingotengera iweyo akuti okay ndipase nambala yako kenako ntampasa nambala msikana uja nnanena kuti kenako poyang'ana nje ndapeza kuti msikana uja watani palibe wasowa kenako zitachitika chonchi ndili nyumba muja nnangokhala kenako nnaonano saundi yakulira kwa mmene amalilira kadzidzi mnyumba muja kadzidzi kenako nnangoona amayi aja afika aziti wakwanisa zimene ndinakutani ndinakutuma komano mtsikana amene uja usazakumane nayenso kuyambira lero napanga bwanji akuti usazakumane nayenso iweyo watenga mtsikana otani olakwika si mtsikana amene umayenera kuti utenge nde ndinakhalaso ndi mafunso ambiri ndikati ndizafunsa napeza zoti asowa kenako natuluka nditafika ku nyumba inali chama past six nthawi fika ku nyumba ndinafika ku chipinda kenako ndinakhala pa bedi kumaseweretsa foni kenako ndinangodabwa hayi pa nambala ya chilendo text nditaona kenako azindiuza kuti afika ndili ku nyumba ndikapeza zoona kuti nayamba kumva sound mmene imalilira mwina truck kuti ikuchoka ili pa speed ikubwera komano ndikuimva ndekha ndili muchipinda muja saundi ndithu imabwera pa- pa- imabwera ngati ikubwera patali kumazandiyandikira kenako ndinangoona kuti ndi mtsikana uja wafika atafika anandikhalira pambali komano nthawi imene anafikayo anaoneka kuti wangovala dress linali la white kenako anayamba kundifotokozera kuti aise ineyo iwe ndikuchita kudziwa zoti pali amene amakugwirisa ntchito ndikufuna usiye kumene koko ine ndakukonda uzibwera kwa ine kuyambira lero usazapitenso kumeneko nde nampanga kuti aise ine ndizipanga bwanji zinthu zimenezi kodi chikundichitikira ndi chani ine iwenso wabweranso mmoyo wanga kodi iwe ndi ndani achita kukutuma kodi akuti ayi iwe tangopanga zimene ndaka- ndakuuza ineyo nde nampa anandifunsa umapanga chani nampanga kuti aise ine sindipanga china chilichonse ndimangokhala ati ulibe luso lina lililonse ndinawauza luso nde ndiliba kuti ine ndikupanga kuti ukhale ndi luso ndikuti anthu akuziwe chilichonse chimene ungafune ine ndikutani ndiku- ndi- ndizikupangira kotero ali mkati moyankhula choncho brother anga ankabwera ndinkamumva zoona kuti akubwera ndithu akuyankhula kenako brother wanga atangosegula chiseko iye uja ndinazaona msikana uja wasowa atasowa chonchija brother wanga uja sanadabwise china chilichonse anangoti koma ndimwafasaro kenako ndinatuluka panja kuti ndikagule airtime madzulo amene ndikuyenda ndinapeza zoona kuti zinalibe zachilendo ndithu ndimayenda koma njira imene ndikupita sindimayiona ndinakapeza zoti ndili komwe kuja kumphanga kuja kuja ndimafika kuja komano nthawi iyi ndinapeza zoona kunali anthu six anthu six amenewa kunali atsikana analipo atatu komanso anyamata analipo atatu nditafika kumene kujaku anandiuza kunena kuti takulandira ndinawauza kuti zikomo kwambiri kenako ananena kuti adikire ena akubwera kenako posakhalitsa amayi aja nkuzatulukira kenako amayi aja akuti atafika kundiuza kunena kuti kodi iwe ukufuna kundisiya ndinawauza mukutanthauza kuti chani ati okay chifukwa choti ndakupatsa mphamvu zina zina iweyo ukufuna kundisiya ndinawauza kuti mukutanthauza kuti chani akuti wayamba kugwira ntchito ndi munthu wina ndinawauza zimenezo sindikuziziwa mesa munandiuza kuti ndikapeza msikana ndimfunsire akuti mesa ndakuuza kuti unafunsa msikana wolakwika ndikufuna uthese ubale umenewo ndinawauza kuti kodi ine ndipanga bwanji kupeza munthu mukuti ndi wolakwika komano akumandipeza akumandivutisa even olo nditamubuloka papa apitira zonna kuti ara akuti okay palibe vuto kuyambira mawa ndikufuna kwanu utani uchoke usamukeko ndakupezera kuti uzikakhala ndinawauza kuti program mayi anga ali ndi program yoti lero lino ndinyamuka ndizipita ku sukulu komano sanayankhulepo nkhani imene nde ndizawauza kuti ndikuchoka kwa ine zikhala motani kodi andifunsa kuti ndikupita kuti akuti iwe tangopanga zimene ine ndakuuzazi paja ndinakuuza kale kuti usamaderere lamulo langa ndakuuza ndizikupatsa china chilichonse ndinawauza kuti okay palibe vuto ndikakambirana kaye ndi amayi ndinawauza kuti okay kenako ndangoti okay ndinapeza zoti ndikuyenda munjira muja ndikuyenda koma ndikumaona kuti ndikupita kwakuti ndimayiona kuti shopu ija iyo kusogolo ndapita kukagula airtime kubwerera nditafika kunyumba ndinamuitanisa brother wanga ndinaitanisa mayi anga ndinawauza zoti nditaitanisa ndinawauza zoti "Ah, ineyo mawa ndimafuna nditani ndichoke nde anandiuza kuti mesa ukupita ku sukulu ndinawauza zoti ayi kumene ndikupita kuliso ndi sukulu ndayipeza sukulu yabwino kwambiri ati waipezera kwa ndani kenako ndinawauza ndaipeza kwa ndani kwa maFasanda amene andipezera sukuluyo akuti ndipite tatha kupita kutiko kumeneko ndinafotokozera kuna kuti mayi yake anzanga amene ndimaphunzira naye ku sukulu uja mayi yake andipezera sukulu ndiye akuti tizikaphunzira limodzi ngati boarding chifukwa choti mwana wawo anazolowerana ndi ineyo ndiye mayi anga poona pa nthawi yambiri ndakhala ndikuwanamiza kumawauza kuti maFasanda amene amandipasa ndalama ndiye amangoona ngati kuti akundipangira zinthu zabwino kenako naona pa nthawi imeneyi anangoti ambuye alemekezeke basi chifukwa chonena kuti akutitengabe ngati ana kuti mupite ku sukulu ah, basi pitani ndiye komabe brother wangabe anali ndi chikayiko china chake mu mtima anandiyang'ana mwa diso lina lake ndikuzagwetsa nkhope basi kenako basi tili kuchipinda brother anga anandiuza kuti mchimwene wanga ukuvutika ukusautsika ndi mtima ndi chinthu china koma ukanika kufotokoza ndifotokoze ine ndi mchimwene wako nde chifukwa choti anazayankhula mawu amene ine mumtima mwanga anandiotcha moto anandikhuza pomuona mmene akuyankhulira ndinkati ndimfotokozere komabe ah, basi ndingozisiya then ndititagona m'mamawa kwacha ndinalandira message inali half past eight ku whatsapp tsopano wakonzeka ndiye ndinangoyankha kuti ndakonzeka anandiuza kuti okay ikubwera galimoto ibwere kuzakutani ibwere kuzakutenga uthengawo unabwera kuchokera kwa amayi amene ndimagonana nawo aja atangomaliza kuyankhula sipanatengenso 3 minutes nangoona galimoto ikutulukira inali sienta ya white komano mu sientamu munali ankayendesa ndi mtsikana kenako anafika ku nyumba kenako anafunsa kodi kuno kunyumba kwa ndiye ananena kuti eya mkunoku akuti andituma akuti ndizamutenge amayi anga ndiye sanafunse zambiri anangoti a pulogalamu ya ku sukulu ija akuti eya anamuza mtsikana uja kuti "Ah, mwanayu mukamusamalire akuti mtsikana uja anayankha kuti ayi tizikamutani tizikamusamala osadandaula mtsogolo muno azakhala aphunzitsi kumasereulana akuseka zimene paja kenako zinapezeka zoti tinakwera galimoto ija tinayamba kulowera ku area three titafika ku area three mtsikana uja ndinapeza zoti anasintha maonekedwe anasanduka ndithu kusanduka ngati amayi aja amayi aja ndinagona nawo aja ndinapeza kuti a- akundisegulira chiseko akuti tuluka ndine mtatele ndinazizimuka kuti zikukhala bwanji kenako kuti ndine ndinabwera kuzakutenga kwanu Nora, okay chabwino kenako anati uku n'kumene uzikhala iwe kunali nyumba ndithu ndi nyumba ndithu ngakhale panopa ndikuyikumbukira nyumba imene ulo nditakhala ndapita ndikhoza kukayiloza inayandikizana ndi polisi ya area three cha mzinda wa Lilongwe umenewo kenako basi titalowa kumpanda kuja anena kuti nyumba iyi ndi imene uzikhala kuyambira leroli ndinapanga kuti okhe chabwino ndiye ndizikhala ndi ndani anena kuti iwe usadandaula zoti uzikhala ndi ndani ndizipezera zoti ine ndizibwera nthawi zambiri komanso ukandifuna uzindilembera meseji suona chinthu chilendo chifukwa choti chilichonse mmene muno chilimo napanga kuti okhe chabwino zinapezeka zoti nditalowa nyumba muja iwo anena kuti ndili ndi ntchito zina zoti ndikapange mwina ndikupeza mazuwa nnati okhe chabwino zitatero amayi aja anapezeka kuti asowa sanabwerenso mgalimoto koma anapezeka kuti asowa atangosowa sipanatengeso 15 minutes zoti mtsikana uja anabwera uja ndinagonana naye uja anapezeka zoti anatulukira atatulukira anandiuza zonena kuti ashe ndinakuuza kuti chani umafuna kusewera gemu ndi ine kodi ndi inebe moyo wanga unazayamba kuti chimene chikuchitika ndi chani uyu wabwera enanso wandipezera kenako nati ase koma kumene ndili kuno ukudziwa akuti ndikudziwa amene anakutenga ndi kuzakusiya kuno anandiuza kuti ase amene uja ndi mwana sangasewere gemu ndi ineyo akuti kotero ndikufuna ndikuchose kunoko iweyo uchoke kunoko usazakhalenso kunoko ndikupezera malo otani oti uzikhala ndinapanga kuti inde upanga motani akuti iweyo uzingondolondola ine kenako anapezeka zoti anandigwira mkono tinkayenda mukolido tikuyenda mukolido tinapezeka zoti tasowa titasowa tinakapezeka zoti tili kunali kunyumba kwake koma kunali kunali kunali kuchipinda chipinda chimene kunali inali mnyumba ndithu koma kunali kuchipinda kuona kuti kunali mdima kunali makatani komanso makendulo akuyaka ndithu komanso kunali kuona kuti panali pogona pabwino ndithu tinapezeka zoti tili kumeneko ndiye anandiuza kuti kuyambira lero uzikhala kuti kuno ungakhale sunga kutani kuno changa kupirira ya ndinapezeka zoti ndafika ku nyumba kwake ndinapezeka zoti ndili kuchipinda mnyumba mwakemo kunali kuchipinda ndiye kumene kuchipindako kunali kuona kuti kunali mdima kunali kokutiridwa bwino makatani pogona pabwino makendulo ndithu anali akuyaka kenako iye anazandiuza zonena kuti kuno ndi kumene muzikhala kuyambira lero usazatulukeso kuno pokhapokha ine ndakutani ndakutenga kuti tikupita malo ena ake ndiye kotero anandiuza kuti ukhale kaye apa ndikubwera usachokeko ndiye zinapezeka zoti anatuluka anandisiya ine muja nditangokhala koma chodabwitsa nchonena kuti network ya foni siyimagwira ayi mmenemo momo network ya foni siyimagwira chilichonse ndiye uja atatuluka anandisiya ine mmene muja nditangokhala anapita kumene amafuna kupitako ndinakhala ndithu panatenga nthawi kenako ndiye iye uja anazatulukira atabwera analowa mmene mujamo kuchipinda kungofika nayo kunena chilungamo tinkagonana ndithu ngati mmene mwa- mwabanja komanso chibwezi ndithu timagonana kuti anayankhula kuti iye ndine ndizimusangalatsa mwanjira imeneyo akuzera kugona nayonso palibe chimene amasanduka chilichonse amakhala momwemo ndi chimene amakhalira munthu kusanduka konse sanasanduke koma chimene chimangochitika masowedwe okha amene amangosowa koma kusanduka nde ayi kusanduka amapanga ndi amayi ake a iyeyo mayi chimene amasanduka amasanduka ngati fishi dona imene imakhalira nsomba munthu uku kumtunda kumunthu kum- kumunsi kunsomba zimenezo ndazionako maulendo atatu komanso ulendo wina wake anasanduka ngati kadzidzi ndithu kwambiri mtsikanayo chimene amafuna kwambiri amafuna magazi kumene anandipempha kuti ndizimubwesera magazi iye amangofuna magazi amayi aja mishoni yawo inali yoti ndizingowapasa ana ndizikangochimwisa akazi iwo azikachosa mimba ija ngati ana kupitilira komano ku nkhani ya mtsikanayo ndi ine nde tapangisako ndithu ngozi zochuluka kwambiri mu lilongwe zambiri kwambiri zoti zina sindingaziwerenge kwa ine ndi mtsikana amayi awonso ndakhalanso ndikuwapangira zimenezizi kumakagona ndi asikana kuti azichosa mimba asikana almost okwanira sikisi amene ndinaziyankhula kunena kuti koma kudziwa zoti watha mwezi uli munomu nde ine nati ah ndatha mwezi motani akuti "Ah, wathatu mwezi iweyo kuno unabwera pa deti lanji nanena mesa kumene kuja tinachoka pa 15 november akuti a panopa ndi pa 5 december ndi mwezi wina uno walowa uno nanena zikutheka bwanji akuti ah sungazimvesese kenako anayamba kuseka ase iwe umagonana ndi amayi amene aja wa amayi akulu ngati amene ajawo eji yako ngati ine ndilipo ine ndizikupangira china chilichonse amayi amene ajawa usazaganize usazagonana nawo ndinavomera kuti okay yabwino nde ndikupanga bwanji popeza anthu aja amandivutisa anena kuti ngati uli ndi ineyo usazataninso sazabweranso sazakupezaso iyayi iwe uzingokhala ndi ine nanena kuti okay yabwino palibe vuto nde namuza kuti ndikhoza kutuluka anandiuza kuti ah dikira kaye undidikire ndikubwera pompano nampanga okay chabwino nditangoteronso ndinapeza zoti ndagona nditazizimuka iye uja ndinakapeza kuti akulowa mmenemuja koma atasintha zovala maonekedwe maonekedwenso ena kenako anandiuza kuti ase mwezi uli uno ndi februwari nde inebe ndimadabwa kuti "Ah, kwa ine ndimangoziwerenga ngati ndalowa leroli mwina sikunade koma iye amandiuza kuti mwezi uno walowa uno ndi februwari ukuziwa zimenezozo nampanga kuti "Ah, motani akuti ah februwari unowu walowa uno olo uone deti ndiye nampanga kuti "Ah, komano kwatha ziti ndichani anena kuti ndikupita ku sukulu anena kuti kwanu ndapanga kale china chilichonse sera kuti iwe ndi brother wako mwayankhulananso nampanga kuti "Ah, ndayankhulana ndi brother wanga motani akuti "Ah, mwayankhulana ichocho ndinapanga zoti a nde ananena kuti okay chabwino iweyo tiye mtawuni ndikutengera mtawuni uyenda ndi ineyo nde nampanga kuti chabwino kenako anandigwira pamkono atangondigwira pamkono tinapezeka zoti tasowa tinakapezekera cha ku city center unali usiku kumene msewu wolowera ku 18 napezeka zoti tili ngati cha pa depot tangoyima ngati tikudikira galimoto kenako basi titafika pamene paja anena kuti chimene chichitike kunoku nchonena kuti iweyo uzingonditsatira zimene ndikufuna kutani ndikufuna kupanga namuza kuti okay chabwino anena kuna kuti ineyo ndikufuna undipangire zinthu izi ukaime pa- pakati pa msewupo galimoto ikamabwera kuchokako ikakuyimbira hutala usakapatuke zimene zikachitika pa nthawi imeneyoyo ukangosi- uka- uzikangoyang'ana nampanga zona kuti ase ndili ndi mantha kodi galimoto sikandiomba mwina kuchotsa moyo wanga anena kuti iwe tangopita nde ukaima panopa chimene chichitika apopo uzitani uzingoyang'ana nampanga kuti okay chabwino zinapezeka kuti ndikapita pamene paja ndinayima pa msewu paja panali pa msewu olowera ku 18 ngati tikupita ku polisi unali madzulo yowolokera china chake cham'mwamba zitapezeka naima pamene paja unali usiku ndinaimadi pansi mmene ananenera muja komano kunkabwera galimoto inali pa speed ndithu inali yothamanga kwambiri imabwera ngati kuti ikubwera kumene ndinali ine kuja kena kuposakhalitsa ndinangoona galimoto ija yokha yokha yakhota inakaomba chipilala itakaomba zitangotero ndinapezeka zoti ndasowa komano nditasowa chodabwisa china chimene chinachitika pamenepopo ndinakapezeka zona kuti ndili kuti kuphanga komwe kuja kuja ndimapita kuja nthawi zambiri ndinakapezeka zoti ndili kuphanga kuja ndinkapita kuja kuja ndinkakakumana ndi amayi aja ndimagonana nawo aja kenako nditafika kumene kuja mtsikana ujanso ndinakampeza kutiko ndinakampeza kumene kujako ali ndi amayi aja kenako amayi aja ananena kuti kodi ungazipange ungazipange bwanji zoti akuti kugwira ntchito ndi anthu awiri nde ndinawafunsa kuti bwanji akuti kugwira ntchito ndi ine komanso uyu ankayankhulana pamenepo mu ziyankhulo zawo koma amayankhulana ngati mokalipirana mtsikana uja ndi amayi aja kukhala ngati kuti akulimbirana chinthu china chake akukalipirana ine ndinangoyima potero kenako atayamba kukalipirana kenako anandiuza ine zona kuti zimene wapangazi apapazi ukuyenera kulandira chilango komano chilango chimene ulandire panopa ndichonena kuti ukuyenera kudwala zimenezo amayankhula ndi amayi aja mtsikana uja koma nthawi imene amayankhula zimenezozo anali onyasidwa ndipo anali okwiya ineyo ndikufuna mamuna nde inuyo mufuna mumudwalise munthu nde amayi aja anadzamuyankha mtsikana kuti kodi iweyo sumadziwa zonena kuti uyu ndi ndani mwamuna wanga kenako komano dzina limene amagwiritsa ntchito powayitana mtsikana kuwayitana amayiyo amati amayi nde amayi aja anandiuza kuti uyu ndi mwana wanga Kumno- kundilozera mtsikana uja kuti uyu ndi mwana wanga nde nanena kuti kodi inuyo ndinu munthu ndi mwana wake anandiuza kuti ndi mwana wanga kotero iye afuna kulimbana ndi ine nde iweyo upange chinthu chimodzi upange chisankho chimodzi ukhala ndi ine kapena ukhala ndi mwana wanga nde ine ndinayankhadi molimba mtima kumeneko kunena kuti mova uyu ndi eji yanga inu si eji yanga kuli bwino ndikhale ndi ndani ndi mwanayu nde ananena kuti soka likukusata komano anangoyankhula zoti soka likukusata napezeka zoti ndili kunyumba kumene kuli ku 49 kumene kwa mayi anga napezeka zoti ndili kunyumba koma ndili kuchipinda koma kuchipindako ndi koloka koma ndili mkati mwa chipinda ndebe zinkandichitisa mantha kunena kuti ndapezeka ndili kuchipinda anthu akhala pakhonde akucheza aziti ndi nda- ndafika bwanji ndikupeza ananena kuti ndili ku sukulu ndalowa bwanji ndapezeka zoti ndinasuntha kukapezeka zoti ndakhala pa bedi paja nditangokhala pa bedi sipanatenge maminisi ambiri ndinapezeka zoti ndili kuseri kwa nyumba koma inali cha ma five imeneyo nde ndinazungulira kupita kusogolo kwa nyumba kenako mayi anga pamene amanena kuti achimwene mwabwera nthawi zanji ndiye nangowauza kuti "Ah, ndafika pakanthawi koma ndinali kuti kwanzanga ndinali kuseliko nangoti a okay komano kuchipinda nkokiya makiya atani watenga bulaza wako sanabwere kuntchito nangoti okay chabwino sadandaule komano sindikhalisa ndimafuna ndizangokuonani nde anandifunsa kuti unyamuka lero lomwe lino kumapita nati eya apa pamoti andiyimbira nthawi ina iliyonse timazapanga zina zake kunena manzanga aja ma kenako akuti amasteni anga anandiuza kuti a chabwino palibe vuto nde kuti mukakonzeka mvula ndikupase nikoniso ndi kasopo nthawi imene nde ndinawauza kuti a musandipase ndalama ina iliyonse ndalama ndili nayo nayanga ndinawafotokozera choncho kenako blaza mwatulukira ndinamuuza kuti a mwachitaso bwino mwatulukira ifo yonoti ndimafuna nditani ndinyamuke ndizipita apapa nakuti "Ah, nthawi yomweyi ndinati ayi basi sindigona ndikuyenera ndikapezeke kukampasi mawa tinakublaza wanga nangoti okay ayi chabwino palibe vuto ndinangonyamuka kumapita ndiyeno uh, uli mnyumbamo kwenikweni kuti ufike ponena kuti watulukamo kuti ukazindikire kuti uli panja zinakhala bwanji unatani munachitika zotani mnyumbamo okay ndili mnyumba muja nditapeza kuti ndikusinkhasinkha ndi nkhawa zanga nditakhala pa bedi nangogwetsa nkhope pasi nditangogwetsa nkhope pansi napezeka zoti ndili kuseri kwa nyumba koma ndili chiyimire ndithu ndiye zitangotene napezeka zonena kuti ineyo ndasowa nditasowa nakapezeka zonena kuti ndili mgalimoto komano mgalimotomo napezeka zoti munali mtsikana uja amene nakumana naye ku 25 uyu mwana wa mayi a- amene ndimagonana nawo aja kenako akundiuza zonena kuti leroli tikuyenera tilowere kutiko ku city center konkuja nde anandiuza kuti tikuyenera tani tipite ku nyumba ukasinthe kaye zovala ndinawauza kuti ah chabwino kumeneko kunali ku Area 3 komwe kuja titafika kumene kuja tinasintha zovala iye anasintha inenso ndidasintha kenako anandipasa tambula inali imene imaonekera tambula koma munali drink drink ameneyo anali mmene amakhalira muja ananena kuti tisananyamuke kuyenera kumwa izizi komano ananyamula tambula ija koma amayankhula mawu ena ake mmene amayuzila anthu ngati kuti akupemphera muchiyankhulo ngati malilime komano izozo zinali ziyankhulo zosamveka atatero anandipasa tambula ija kuti ndimwe kenako nditamwa nentangomwa ndinapezeka kuti mtima wanga sumaganiza china chilichonse chimene ndimangoganiza basi nchonena kuti ndingopha munthu kapena ndichotse moyo wa munthu wina wake kenako anazandiyankhula kunena kuti "Ah, apapa uziwa chani tamaliza tikuyenera tinyamuke tizitani tizipita ndinawauza kuti okay chabwino kenako inali cha m'ma 12 ya usiku tinanyamuka tinakapezeka zonena kuti tili ku city center msewu umene unaloza popita kwa Kauma ku area 12 unali usiku ndithu tinapeza zoti panali nthawi imene tinatulukira ngati panali ngati pa chikwangwani tinatulukira pa chikwangwani tinapeza awiri azimayi awiri amene anali mgalimoto yawo koma ankaoneka kuti akuchokera kumalo ena ake azinjoy komano ankapempha chithandizo nthawi imeneyoyo koma ife samationa ankayankhulana ndi mnyamata wina wake anayima ndi galimoto saidi ya pomwepo ankapempha chithandizo kuti amwene tithandizeni galimoto yathu yatani yadirena batire chanichani nde mtsikana amene ndinali naye ine anandiuza kunena kuti ndikufuna upite apopo ukathandize anthuwo koma kuwathandiza kwake ine ndikufuna magazi a anthuwo nde ndinawauza kuti kodi ine ndipanga bwanji ananena kuti okay dikira uonere ine zimene ndipange kenako mtsikana uja ananyamuka pamene paja anangoponya masitepe awiri anadzasanduka munthu wamamuna amene amakhalira munthu wamamuna ndithu atapita pamene paja ana- anafunsafunsa kunena kuti chavuta ndi chani anawuza kuti batiri la galimoto la ladrena anawuza kuti okay pasavute ndekuti eni ake galimoto talowani galimotomo mundisegulire ukuku ndifuna ndingopanga zina zake pompano ilira kenako zitatero iye uja anapita kusogolo kwa buti ya galimoto ija anayisegula mzimayi mmodzi anakwera nkuyiliza galimoto galimoto inapezeka zoti yalira kenako itangonyamuka galimoto ija sinathe mtunda wautali inapezeka zoti galimoto ija inakagwera mu chiphedi chapali bridge chakumene kujako inakagwera mu bridge inagadabuka kenako itangogadabuka iye uja anazapezeka zoti ali pambali panga paja nanena kuti waona mmene ndapangiramo basi zatheka nthawi yako sapano anandiuza kuti ndiime pakati pa msewu nditayima pakati pa msewu ndinaona kuti kumabwera in, inali vani galimoto ya vani ndithu koma inali pa speed munali anthu awiri nditaima pamene pajapa ndinapeza kuti anthu aja amayimba hutala ndithu anandiona mochedwa koma anazayimba hutala kenako ine nditangotsinzina napeza kuti galimoto ijaso yatani yagudubuka idagweranso kuphediko kuja kenako nazapeza kuti ndi ndi msikana uja msikana uja anena kuti tiye tizipita chimene chingachitike apapa nchonena kuti nkhani imene ingakhale mawa magalimotowa anaombana anagwera kuphedi kenako tinapezeka zoti tasowa tinapezeka zoti tinapezekera tili kuphanga kuja komano titanyamula zigubu zili zozaza ndi magazi kenako anena kuti magaziwa tikuyenera tapase ndani tapase amayiwa tinapasa amayi aja amayi aja ananena kuti kumbali ya mwana wanga wakwanisa komano kumbali ya ine paja ndinakuza kuti uzindibweresera ana ang'onoang'ono ngati kugonana ndi mkazi nkumpasa mimba ine ndizipita kukachosa mimbayo ngati kuti mimbayo yopitirira nde kuyambira mawa ine ndi zinthuzo ndikuzifuna nde ine ndinangovomera kuti okay chabwino mawa nditani ndikupangira nditangotere ndapezeka zoti ndasowa ndili kuchipinda kwa mkazi uja sopano nditakhala kuchipinda kwa mkazi uja mkazi ujanso anazatulukira komano amaoneka maonekedwe ena ake amaoneka okongola modabwisa ngati mmene amakhalira mkaladi komano maso akewo amaoneka ngati kuti ang'ala mmene amakhalira tinganena kuti munthu wang'ala onse anatulukira kuchipinda kuja kenako anazandiuza kuti ah ine ndikufuna kuti iwe ndi ine lero titani tigonane na ah, palibe vuto kenako tinagonana titagonana mm, ndinagona kutacha mamawa kenako ine ndi brother wanga ankandimbira foni kenako brother wanga anazandiuza kuti ase pa foni kazocha anazandiuza kuti tayika pa hands free nde ndinazayika pa hands free nde bulazi anga ankandiuza kuti mchimwene wanga ndinakulota maloto amene ndinalota ineyo usiku ndinakulota utasanduka kumtundaku munthu kumusiku nsomba nde ayi sindinagone olo amayi ndinafotokozera nde amayi ananena kuti ndikuuze kenako ine ndinangoseka nthawi imeneyo nditaseka ndinangoti ah ndi maloto chabe apa ndili ku sukulu komano saturday nditani ndibwera anandiuza kuti okay chabwino ndiye kenako ndinazayidula komano nthawi imene tangodula foniyo mkaziyo amene ndinali naye anali onyasidwa kwambiri onyasidwa koopsa kuja anazandifunsafunsa kuti kodi mchimwene wakoyo ndiopemphera eti kodi bwanji amafuna azilimbana ndi ine nanena kuti bwanji akuti ah basi nkhani imeneyi tikambabe tinanyamuka tinafika pas- cha pasire mova chakenako iye anandiuza kuti ah ndifuna ndikagule chani ndifuna ndikagule zinthu mu- mushopu momo nde nanena kuti "Ah, okay chabwino inenso ndifuna ndingopitidwa mphepo ndiime panjapo nditayima panjapo paja ndinazapeza nakumana ndi ankolo wanga amene anali aku Ntchisi aja nakumana nawo penepaja kenako anali nawonso anatutumuka anatazaro kodi iwe kuno ukuzatani mesa ndinamva zoti uli ku sukulu ndinkayankha mwachibwibwi komanso ndinali ndi mantha kuona kuti apapa yandilakwirabe chifukwa zulo anazauza kuti ndidali ku nyumba lero andipeza panopa nde ndikhalabe ndi mafunso ena ake kenako anayamba kundifunsa kuti ukutanipo kenako nawauza zoti ndili ndi mzanga mgalimoto iyi ali mkati mwa akuti ayi tiyeni nyamukereserani tizipita ku nyumba mzakoyo ngati akufuna kutani iweyo ku sukulu sumapita ku sukulu ife sukulu imene umapita iwe ife sitikuitani sitikuyiziwa kenako anandipasa zimafunso zambirimbiri pamene paja kenako nawauza kuti ndiye ndikubwera nditani ndimuuze mzangayo kuti ndakumana ndankolanga akuti ndinyamuke tizipita kuti ku nyumba komano nditalowa mkati muja mushopu monse muja ndinayang'ana sindinamtanimo sindinampezemo ntabwerera panja nawauza ankolanga kuti "Ah, munthuyo nde akuoneka kuti watalikira sindinamtani sindinampeze basi ndingomuyimbira foni kapena ndimulembera meseji inuyo tiyeni akuti ah chabwino titafika ku nyumba anayamba kuwafotokozera mayi anga mmene zakhalira kuti "Ah, mwanayo ndampeza pasitemo anali ndi mnzake komano anali mgalimoto mnzakeyo sindinamuone koma chimene ndikudziwa anali pa galimoto komano galimoto inali yodula kwambiri inali lenjova nthawi imeneyo kenako ankolo anga kumauza mayi anga mmene paja kuti mwana uyutu sapita ku sukulu mwana uyu pali zimene amapanga kotero anene kuti tipange pulogalamu yoona kuti mwana uyu timchotse apite kwina kwake chifukwa chani uyu samapita ku sukulu kenako nkhani ija inakhala ngati yakula anayitanisa ankolo angawo komanso panabwera brother anga uja komanso akulu awo amayi angawo atayitanisa mawa lake titakhala kukambirana kenako akulu awo amayi anga ndi pamene anapereka ganizo lonena kuti mwanayo akuyenera apite kuti ku sukulu kumangochi nde zitatero zinapeza kuti anavomerezana pa mtundu wawo kuti a mwanayo akuyeneradi kuti atani apite ku sukulu komano tsiku limene anyamuke akuyenera kunyamuka friday mtagona usiku ndinangomva saundi saundiyo imamveka mwachilendo koma unali cha m'ma 2 zinapezeka zoti anatulukira atafika anafikira pa katani pompaja pamene amafikira paja mtsikana amene anadzayankhula mawu onena kuti ngati ukufuna kupita ku sukulu kuli bwino ungotsata zimene mayi anga anakuwuza kuti ukuyenera kudwala chifukwa chani palibe chimene iweyo watani wakwanisa mwachimozi wavomereza zonena kuti upite ku sukulu ine ndinampanga kunena kuti kodi iweyo dzulo una- unayenda bwanji kenako iye uja ananena usandifunse za mmene ni- ndinayendera dzulo kenako braza anga anazizimuka kenako kumandifunsa ukuyankhulana ndani paja anangosowa kenako nati ayi ine sindikuyankhulana ndi munthu akuti ayi ndakumvera iweyo ukuyankhulana ndi munthu ukuyankhulana ndani anapezeka ayi ine sindikuyankhulana ndi munthu akutayo anapezeka kuti ananyamuka kukadzutsa amayi atakadzutsa amayi anakadzutsaso ankolo wanga kuchipinda kenako adzati ayi uyu ndampeza akungoziyankhulira yekha yekha ine ndadzidzimuka usiku mwa zimene amayankhulazo ndi zoopsa kwambiri ankolo wanga anandifunsa kuti umayankhula chani ndinanena palibe chimene ine ndimatani ndimayankhula akuti ayi iweyo umayankhula chinthu chinachake ine ndikuti palibe chimene ndimayankhula kenako akuti okay chabwino nkhani imeneyi tikamba mawa mamawa kenako ndanyamuka kuti ndikagone zinapezeka zoti ndinangopezeka zoti ndasowa pogona paja ndinapezeka zoona kuti ndili pa depoti ya pamtandire munali half three kumenekoko tapezeka pa depoti ya pamtandire zinapezeka zoti mkazi uja wangondigwira mkono kenako atandigwira mkono ndinapezeka zoona kuti tili pa area three paroundabout ya area three mzinda wa lilongwe anandiuza kuti ndikufuna uyime pamsewu pa galimoto imene ingabwere uku ndikufuna uyigwese iweyo ukayigwesa galimoto mwina mayi anga atani akukhululukira ndinati okay chabwino kenako zinapezeka zoti ndaima pamsewu paja koma nditangovala ka- kabudula kokha kumtunda sindinavale china chilichonse nditaima pa- pa roundabout paja Mm, galimoto imachoka ngati kwachinsapo ku- ku area three uku inali pa speed inali coaster komano coaster imaoneka kuti inanyamula azimayi anali atchetchi koma amapita kumaliro

zitatero ndikakanika kuti ndiyenda bwanji chifukwa mtsikana uja nthawi imene ija anali atasowa atasowa amene pajapa ndiyebe inebe kuona ndi nthawi kuti apa pa nthawi ikuthamangirani ndikukucha zapezeka zoona kuti mtendere ndinasowa ndinangokhalano ngati pagate yochoka ku polisi kuja kuti ah munthu wina aliyense amene angandipeze pano anditani anditenga nde zili chonchi chabe zinapezeka zoona kuti kwandibalika kuoneka amayi aja anadzatulukira pamene paja mwachimphepo kenako kunena kuti ukukhala apapa bwanji chifukwa chani ndinanena kuti ineyo ndikusowa mayendedwe amayi aja akuti apasavutikira mati Kuti mwina ndikusowa pamene mayendedwe zinkachitika zimenezi nkuti ah, anthu odutsa akukuona kapena zinali motani anthu odutsa amadutsa koma palibe amene amandiona wina aliyense koma ine ndimazimva zoona kuti iwo akundiona koma panalibe amene akundiona wina aliyense chifukwa ndikukumbukira galimoto inanso inadutsako ndikundiunika ndi malaitsi koma sanandione ndinayesera kuyimika zanja sanandione nde zili choncho amayi aja anangotulukira nkumandifunsa kuti ukupezeka bwanji apa nde ineyo ndipamene ndikadzati ndayenda komano wangosowa ineyo ndi mmene mukundioneramu galimoto yanditani yandigunda mwendo sukugwira ntchito komanso mkono kenako anati okay tabwera anangondigwira zanja atandigwira zanja ndinapezeka zoona kuti ndili pogona kuchipinda kumene ndimagona komano ndimamva ululu woopsa kwambiri kenako ndinamdzutsa brother wanga nkuwadzutsa ankolo anga atadzuka mmene paja kenako ataona anaona kuti ah munthu uyu wavulala kwambiri kenako tikuyenera timpititse ku chipatala tinapita ku sentulo tinafikira ku ngozi tinali apo pono two five tinafikira ku ngozi atandijambula anapeza kuti mwendo wakumanjawu mafupa asemphana komanso mkono unasasanthika kusonyeza kuti ndinagwa malo enayo kenako ankolo anga anadzandifunsa kuti achimwene ndipo popeza dzulo munali bwinobwino ndiye ndikuti "Ah, ine sindikudziwa ndinagona ndiye sindikudziwa mmene ndagwera kuti ayi achimwene mumatamba ndinakana kuti ayi ine sindimatamba kuti ayi Ani chimwe chilungamo ndikuthandize zikuoneka kuti izi zinthu izizi sizanoma moyo wako iweyo udasintha kuchipatala kumeneko kenako ndinawauza kuti ndidzakufotokozerani koma osati panopa ana anandipanabe komano mayi anga analinso naye kuti anali ogwidwa chisoni ankangolira nthawi imeneyo kenako tili kuchipatala kuja ndinawandikizana ndi abambo ena ake anali odwala kenako kunabwera anthu galimoto imene munkafuna kuti muyigwetse ya mapempheroyi inali ya mpingo wanji Ah, za za mpingo nde sindikudziwa komano munali azimayi atavala ndithu mmene amakhalira a service day komano amaoneka kuti akupita kumaliro chifukwa imaonesa kuti iku- ikuonesa indiketa kumbuyoku kunalinso lole loleyo inalinso itanyamula maliro ndithu kuvulala kumene unavulala ah, mnyumba mwakwanumu nkufika ponena kuti azibale ako nkumachitanso kuona ah, pa nthawi imene unadzuka mmamawayi ndi zinthu ziti zimene abale ako anaziona pathupi lako kuti ziwatsimikizire kunena kuti iweyo udavulala ndipo ukufunikira kuchipatala pathupi pako panachitika zotani Eh, zizindikiro nde zimaonesa ndithu kutupa kwa mwendo unasiyana ndi unzake unali wotupa kwambiri kutupa konena kuti koopsa kuja kuti singakwanise kuyenda komanso mkono wangawo udakandikakandika umaoneka ngati kuti wakandika walezekalezeka ndi mipeni koma magazi nthawi imeneyo anagwera pamala pamalaya amene ndinagona ndinagonera komanso pogonapo ndi pamene zinawapangitsa kuti azindikire kuti ine ndavulala ndithu kudzuka ndi kuyenda nde sindinakwanitse kuyenda kwina kulikonse chifukwa eno kuti anapanga hayala inali njinga ya moto imene anandinyamula kundikweza njinga ya moto kunditengera ku chipatala nchifukwa chani sunagwiritse ntchito mphamvu zako za kusatanikiko kuti muzichiritse kusataniki kulibe mphamvu za machiritso kusataniki kumakhala mphamvu za machiritso komano kuchiritsa kwa kuthupi zimakhala kunena kuti iyoyo ndi njira ina komano apopo sindi- sindikuziona kuti zinawavuta patipo chifukwa zitachitika zimenezozo ulendo womaliza kuti ndithe kuonana ndi anthu amene ndimakumana nawo kumenekoko anali amayiwa atangobwera nkundinso wesa kuandipezekesanso pogona koma ayi ndithu chithandizo china chonse sanandipase ngati cha mphamvu ya kumidima iyayi pamene amayi amenewa anabwera magaziwa kukalikakalikaku kulephera kuyenda mmayiyu wakusatanikiyu anakuona ah, komanso mwina unamupempha kunena kuti mundichiritse ngati unampempha anati chani ineyo ndingonena kuti mwina inali mphamvu ya mulungu kuti kufuna kuonesa pa zintchito zimene ifeyo takhala tikupanga mbuyo monsemo anangopezeka zoti afikapo pamene ankandifunsa kuti ukupanga chani apapa nthawi ino ndi pamene ndikauza kuti a ndinali ndi dani ndimazapanga zako zakuti kenako iwo aja anangoti tiye nyamuka uzipita atandigwira atandigwira ndi pamene ndimapezeka pogona chipatala chimene tinapita chinali ku central hospital kamuzu central hospital ku lilongwe tinafikira ku ngozi inali 5 koloko mamawa titafika kumene kuja anatipasa bedi atatipasa bedi anatithandiza ndithu kuongolaongola komanso anandiyika mwala khangati kuti akuwongola mwendo wanga mayi anga be anali okhumudwa amakhesa misozi polira nde amayankhula mawu ona kuti mwana wanga ndina- ndinakulakwira chani nde zimandipezabe mumtima mwangamu zimandiwotcha moto pomaona mayi anga akulira ngati zimenezozo tili ku chipatala cha kamuzu central hospital anandipasa bedi namba 18 bedi ndinayandikizana ndi mbambo wina wake analinso patient mbambo ameneyo anali wa mpingo wa katolika kunabwera anthu ankabwera kuzamuona atabwera kumene kuja analowa mu romu muja kenako atapita kukamuona anayamba kupemphera ali mkati mopemphera atamaliza abusa anazayankhula mawu ona kuti pakati pathupa pali munthu amene ali ndi mphamvu zodabwisa komanso ah, munthu amene ali woyipa ndipo ali pakati pathupa kenako zinapezeka zona kuti anabwera pa bedi imene inali ine kenako anati achimwene mungakonde tipemphere nanu kenako ine ndinati a ineyo ayi ndine wachipembedzo chachisilamu nde sizingatheke kuti nditani ndipemphere nawo anati ayi ndimafuna ndikupempherereni chifukwa chani mizimu yoyipa ili panopa yakuzungulirani kumano nthawi imene amayankhula zimenezi nzoona chifukwa panali zinthu zimene ine zingapo zimene ndimaona ndimaona malo ena amene timapita aja amandionekera kusogolo kumaona akundiyitana khangati akundikokera kuti ndichoke pabedi paja ndipezekenso kuti ndili kumalo kuja kumphanga kumene timapita kuja chizindikiro chachiwiri ndimaona anthu ndimaona ali o- ozaza ndi magazi okhaokha ndiye ndimakhala ndi chilakolako kuti ndithe kuchosa magazi awo munthupi mwawo anthu amene anali kutsogolo kwanga kuchipatala kuja ena mwa iwo ndimaona kuti ali wodzadza mano choti ndimangokhumbira kuti ndichotse magazi awo zinapezeka zoona kuti ana anandikakamizabe ankolo anga anali kuti ayi tiye timpempherere kenako atapemphera abusa zinapezeka zoona kuti fupa lawa mmwendo umene unasemphana linabwerera bwino fupa linabwerera bwinobwino kukhala bwinobwino pamene panathetheka paja panakhala bwinobwino kenako sipanatenge ola zinapezeka zoti noti zilonda zija zimene zinali zolesekaleseka zija zinapezeka zoti zangouma ndinayima bwinobwino kubedi kuja kutere kenakonso madokota atabwera madokota anapezeka mwanayu ali bwinobwino komano apo akuonesa kuti ali bwinobwino anatiuza kuti mukuyenera kutuluka inali thu koloko masana mukuyenera kutuluka muzipita kunyumba komano mukalandire mankhwala apopo oti azikamwa kenako ntatuluka kenako ankolo anga anena kuti lero lomwe zimene zimafunika uyo asagone kunoko anyamuke azipita ku mangochi tikapange sotauti yoti akapite ku sukulu ndinyamukire ku chipatala komweko kunyumbaso ndisafike akandikweze basi ndizipita ku mangochi anandiperekeza ku depot anakampasa munthu wa basi amene ati iwo amaziwana nawo nthawi imene kuti anditenge ndizipita ku mangochi ndimafika cha mma wani ya usiku kumeneko kunali kwa agogo anga kuti kutacha mammawa agogo anga anandifunsa kumandifunsa mafunso timamva zakuti zakuti zakuti zakuti zindakhala mwakuti mwakuti mwakuti afu tatifotokozeleni ndiye ine ndinali ndi mantha chimene ndinangowauza zoona pali anthu amene amanditani amandigwiritsa ntchito koma ine anthu sindikuwatani sindikuwaziwa ndi akukongana anandifunsano kuti anthu ake ama amaoneka motani nde ndinawauza kuti ndi azimayi kenako ndinafotokoza kuti enawo ndakhala ndikugona nawo nde ananena kuti awo mwina zinthu zizi nayi za mankhwala kapena za masilamusi za za za za sataniki ine ndinawauza kuti izi si za mankhwala koma zimenezi za sataniki chifukwa chani takhala ndikupangisanso ngozi zambirimbiri nde akukongabe anali ndi mantha anati ayi ndi mmene nkhani tayimvera tili ndi mantha uyu sitingakhale naye kenako anayitana ayibale ayibale aja atayitanisa kenako ayibale anati lero lisa akuyenera kukhala uyu akuyenera kuti apite ku sukulu ine akuti ndapita ku sukulu ya kumangochi imene inali boarding timati tili ku sukulu kuja anthu ali mkalasi ine ndinatuluka ndinkakatenga sopo kuti ndikasambe anandipeza ku hostel anabwera mzimayi uja ndi mwana kenako adzanena kuti munayithawa contract kodi tikufuna tiye tibwerere ku nyumba kenako mwamwayi zinapezeka kuti a priest athu ankabwera ku hostel kuja anthu aja anangopezeka zoti asowa atangosowa kenako anandifunsa iwe ukutani muno a priest kuwauza zoti ah, ndimazatenga sopo ndikufuna ndikasambe kuti ah, nyamuka pompano nthawi ya kalasi ntangotenga sopo uja nangovala kabudula ndi masilipasi komanso malaya anga ndikalowera ngati ndikupita kokasamba kenako ndinapita pa geti namuuza mlonda uja andituma apolisiwo atenda agulire yani apolisiwo nthawi imeneyo amakonda mkaka ndiye kotero mlonda ukangomuuza kuti apolisiwo andituma mkaka samakayikira chilichonse chifukwa ana asukulu amakonda kuwatuma kuti akagule mkaka namuuza mlonda uja apolisiwo ati ndiwagulire mkaka ndiye mlonda uja anandidulira katikiti koti nthawi yakuti upezeke zoti walowa ndanakuti mtatuka memu ndinapeza kuthawa kunali komweko nazo napita ku kunali mboma la mangochi mtawuni mwenimweni ndinafika pamene paja ndinapita kwa ena ake anali ngati achibale achibale choncho komano basi kungodziwana ndinaye ndinakhala mene kuchako nkumamudandaulira ndetamudandaulira zinthu zija zinaona kuti "Ah, koma ine ine ndikufunika lero ndiyandiye chithandizo choona kuti kandi mapemphero kandi chani kupangira usiku chifukwa anthu omwe achiziwira andikaniso andipezenso mdima usanagwe kenako anati okay osavuta anayimbira ku lilongwe foni kuwafotokozera ankolo anga kenako ankolo anga patatenga mphindi zochepa anadzayimbanso foni kuti ndinayankhulana ndi ndani ndinayankhulana ndi achimwene anga ku south africa kuti kuli munthu amene akhoza kunthandiza ndekotero apapa afuna atumize ndalama lero lomwe anyamuke basi akwere azipita kuti ku south africa nati okay chabwino sipanatengedi nthawi panangotha ka ngati two hours naonadi ndalama zija zafika akundiuza kuti akandidulire tikiti ndinyamuke ndizipita ku south africa kenako ntakwera basi yo- yochoka ku mangochi kupita ku south africa ndinakwera tsiku lomwelo inali chamma past five inanyamuka chamma past five madzulo kenako ndili mbasi ndi kuyendera pamwanza boda apolisi anadzatisitsa mmene mujamo atatisitsa kenako ni- anadzandifunsa ankafunsana ndi transport amene ananditenga zokhuza passport kenako anafotokozera kuti ah ndi mwana uyu uyo akudwala afuna akapange zina zake apolisi aja anatani anatilola titangodutsa sipanatenge mtunda wauntha- wautali mbasi ndimaona amayi aja amayi aja kuti afika kenako napeza zoti kuti akundiyankhula zina zake zoona kuti "Ah, mukuthawa ulendo wanu uwo simukafika kenako namufotokozera transport kuti "Ah, ine sindili bho kenako anati ah usadandaule mukafika bho ulendo uno ndi wautali osakhalanso ni mantha iwe uli ndine osadandaula ayi chilichonse amapanga ndi mulungu komano atangotchula dzina la mulungulo mtima wanga ndinazimva zoona kuti unali kupepuka china chilichonse mantha onse anandichokera kenako basi ndakhala kwa two days ndapeza zoti tafika ku south africa tafika kuno ku south africa ah, anandilandira akulu awo ankolo anga aja atandilandira kenako ananena kuti "Ah, iwe sukuyenera kukhala kunoko ukuyenera kupita kwa ndani kwa shehe amene ndimanena kuti akhoza kukuthandiza tiye anandiuza vula sapato zako ntavula sapato amene utakhala apo anatenga kurani timati kurani ija kuyamba kundipempherera tsiku limenelo atandipempherera zinapezeka zoti lingi imene anandiveka nthawi ija amaija inangovuka yokha nkugwa pasi itangogwa pasi kenako ashehe ananena kuti anthu aja amakupanga trace chifukwa cha chinthu ichichi ndi sazakutaninso kuyambira lero sazakupezanso ndipo iweyo lero ukuyenera kuti ulavule zinthu zimene iweyo anakuyika aja anapeza zoona anapitiriza pemphero kuja ali nkati mopemphera ndinkamva kutentha komanso kupanga chizunguliro kenako ndinasanza ndi masanza za black i think ndikhulupira kuti anali drink amene ndakhala ndikumwa m'mpilini ndakhala naye ndithu kwa nthawi yayitali simaoneka iyayi pa time ina shehe ataipempherera itagwa pasi inali yooneka monyezimira mwa silva silva koma ili yokhala ngati mitanda choncho ndipo lingi imene ata itagwa pasi ashehewo anatenga madzi nkuyiwaza atangoyiwaza madzi inapezeka zoti yasowa sindikudziwa kuti inapitanso kuti ashe anandiuza kuti apapa uli omasulidwa ndiye iweyo suzalandiranso chipongwe china chilichonse ukazaona vuto lina lililonse uzandiitane uzandiuze uthenga wina uliwonse ntakhala kwa nthawi yayitali zimenezi zisakuchitika atandipempherera kuchoka nthawi imeneyo padu- patenga nthawi ndithu kutha miyezi eyiti palibe chimene chinachitikako kugona ndimagona bwinobwino kukhala ndimakhala bwinobwino komano pali vuto limodzi limene limandichitikira mpaka panopa ndipo vuto limeneli sindikuziwa kuti ndingathandizike bwanji kwa mtundu wa malawi amene akumvera ndikufuna amene angakwanise kuthandiza vuto limeneli kale kuti ati andithandizeko vuto langa ndilonena kuti chisiyireni zinthu zimenezizi nthawi zambiri ndimati ndikangokhala pa dzuwa dzuwa likangotuka ndimangomva kubayabaya ngati masingano thupili olo usiku ndikagona ndimangozizimuka thupili kumangobayabaya ngati masingano olo ndikangoyenda mtunda wautali ndimangomva kubayabaya ngati masingano pena umasowa mtendere nde ndimadandaulabe kuti kodi vuto limeneli angandithandize ndani kwa mtundu wa malawi potengera ndi situation yanga imene ndilili komanso ndi nyengo zimene ndadusa komano last week ndinalandira message pa foni yanga koma inali new number koma simaonesa dipi inali yolemba message inangolembedwa yonena kuti kodi zi- zinathera pati munasiya kubwera kuno mubwere kuno kuti tizapitirize nkhani zija komabe ndili ochitidwa mantha chifukwa ndikudziwa zoti kukhala ngati anthu ake ndiomwe ayambaso kunditani kundilondoloza ndi ashehewo ndita afotokozera anati apa usadandaula ine ndikupeza njira komano mpaka panopa achewo apita ku malawi panopa ndikukhala ndekha ndi akulu awo ankolo anga komano kwa mtundu wa malawi ndikungopempha kwa amene angandithandize vuto limenelolo andithandizeko kuti zinthu zimenezizi andipemphereko kuti zindichoke zimene ndikumamva ndikagona komanso kubayabaya nthupimu